abraham lincoln anali purezidenti wa ku america ndi amene anathetsa bizinesi ya ukapolo ndi kubweretsa ufulu kwa anthu akuda koma mukuziwa chani abrahamu lincoln anali odwala amavutika ndi nthenda ya m'mapapo mtima ngakhalenso mafupa koma zimenezi sizinamulepherese kukhala one of the best president in america franklin roosevelt ankadwala poliyo mpaka anapuwala ndi kumayenda pa machira ngakhale amayenda pa wheelchair anthu aku america anamusankha kukhala president matemu okwana 4 ameneyu anali one of the greatest president of all time analamulira america mu nyengo yovuta pamene kunali nkhondo ya world war 2 komanso great depression Kupatula mavuto amenewa, Roosevelt anakwanitsa malonjezo ake. Anakhazikitsa mafakitale, kuchepetsa ulova, kuthetsa umphawi, komanso anathandiza kuthana ndi Adolf Hitler. Ku Malawi kuno tili ndi president wa lungalunga, koma daily amakukhalira kudandaula za COVID-19 komanso nkhondo ya ku Ukraine. akafika pa msonkhano amatiuza kuti mavuto amene ali mdziko muno akubwera chifukwa cha korona ndi vladimir putin ku america kunali president opunduka amayenda pa wheelchair miyendo yake simagwira ntchito koma anasintha zinthu mu nyengo yovuta kwambiri tikanena kuti great depression inali nthawi yovuta kwambiri chuma chinasokonekera pa dziko lonse lapansi ndi nthawi imenenso franklin roosevelt anatenga udindo ku america koma anakwanisa kut- kuthesa ulova anakwanisa kukweza ekonomi ya, ya, ya america ndi kufika pamene ili paja komanso franklin roosevelt anakumana ndi world war 2 imenenso inamuthandiza kuti achite chotheka ndi kuthana ndi adolf hitler iyeyu anali opunduka koma kuno ku malawi tili ndi president wabwinobwino ndithu walungalunga koma angokhala kudandaula kuti ayi chuma sichikuyenda bwino chifukwa cha covid-19 iye ayi vladimir putin mbali inayi akuononga ndalama zochuluka kwambiri ndi zinthu zopanda ntchito james madison amadwala matenda akhate koma analamulira america matemu awiri iyeyu ndi amene anakhazikitsa malamulo a dziko limeneli ndipo amadziwika mu mbiri ngati father of constitution taonani ku malawi kuno tili ndi president wabwinobwino sakudwala khate koma zochitika zake akuphwanya malamulo a demokrasi amene tinakhazikitsa 1994 akuletsa anthu kupanga mademo akutuma achinyamata kuti azikhapa otsutsa boma ndi zikwanje akuononga parliament ndi kumasankha leader of opposition wake wake akuba ndalama za boma ndi kumagulira mahule pa ndale cholinga chake pochita zonsezi akufuna tibwerere ku dictatorship imene amalawi tinayikana 1994 adolf hitler atayamba kulamulira 1933 ankafuna kubwezera mangawa a world war 1 tikukumbukira 1918 germany inaluza nkhondo ndi kulandidwa malo atabwera hitler anayamba plani yofuna kubwenzera anayenda maiko ambiri ku europe anapha ayuda mpaka kuyambisa nkhondo yoopsa pa dziko lonse lapansi world war 2 inayamba chifukwa cha hitler pamene amachita zonsezi amaona ngati akupanga za nzeru koma mapeto ake analephera dziko lake linaphwasulidwa komanso mtembo wake unayikidwa ngati njoka asilikali a russia anawotcha pa moto ndikutenga phulusa kukalitayira ku nyanja mu 2022 afrobarometer inatulutsa ripoti kutiwuza kuti chisankho chitachitika lero dpp ikhoza kuwina ndi 41.2%. MCP ikhoza kukhala pa namba 2 ndi 26%. A MCP atamva zimenezi anatutumuka. Anayamba plani yofuna kuthana ndi dpp. Iwowa akugula akuluakulu ena ngati njira imodzi yofuna kusokoneza chipani. Komabe Afrobarometer inatsindika anthu sakumukonda Chakwera chifukwa cha mmene akuyendesera dziko. komanso chifukwa cha malonjezo abodza ndiye m'malo moti akonze zimenezi chakwera akuba mabiliyoni a ndalama ndi kumapereka kwa mahule pandale kuti azinyoza dpp mbali nayi njala ikusausa anthu mapasipoti kulibe ma driving license kulibe shuga wafika 4000 kwacha ndikuwuzani nkhani ya shuga chakwera akutumiza shuga ku zimbabwe ndi drc mukapita ku harare lero shuga wathu wa illovo akupezeka mu shopu pa mtengo wa 2200 koma kumwake kuno tikugula 4000 kwacha sitikudziwa kuti bizinesi yake akuiyendesa motani shuga wopangidwa ku nchalo ndi dwangwa akutchipa ku zimbabwe ndi kumadula ku malawi chifukwa chani purezidenti ameneyu akuyenda kuposa vasco da gama 460 something trips in a period of 4 years kuona zina zimene amayendera zopanda ntchito amatenga chikonvoyi cha magalimoto kupita kukagula nyemba za 5000 kwacha pa msika wa mzuzu ineyo tangoganizani president akuononga 20 million popita kumsika kukagula katundu wosakwana 20000 tinamuona last year amayendera minda yachimanga kuzungulira dziko lonse la malawi mapeto ake anatseka adimaki kugulitsa chimanga ndikubweretsanso njala mwachidule purezidenti uyu ndi satana akamati ndithetsa njala ndi pamene amabweretsa ndikutengerani kukenani amakufikitsani ku bagamoyo ndithana ndikatangali ndi pamene amalimbikitsa mpaka kutseka acb lazarus chakwera akuyenera kudziwa lero kunena kuti kudya chipisi pa chiwaya mapush up kaya nkulankhula chizungu zilibe ntchito mu ulamuliro wa demokrasi amalawi akufuna chitukuko ku cambodia kunali president pol pot anali wankhanza komanso watsankho ngati lazarus chakwera atalowa mboma amakondera anthu a mtundu wake anathetsa ndalama anatseka zipatala komanso masukulu madokotala manesi kaya aphunzitsi onse anaphedwa komanso kuthawira kunja mabanki anathetsedwa komanso ena kugumulidwa patsogolo pake mdziko munalowa mavuto a njala matenda ndi umbuli anthu oposa 1.7 miliyoni anafa mu ulamuliro wake kumalawi kuno tikuona chakwera akubisa ndalama kukweza ma school fees kutseka adimaki kugulitsa chimanga kunja kukweza fetereza kusowa mankhwala mzipatala ngakhalenso kuchotsa makampani ku chigawo chakumwera mapeto ake anthu akuzunzika ndi njala ntchito zikusowa chimanga chakwera mtengo ana akusiya sukulu anthu akumwalira chifukwa muzipatala mulibe mankhwala parliament yathu ikupereka ndalama mabiliyoni mabiliyoni koma chakwera akugulira mahule pandale bajeti imapereka ndalama zoposa 40 billion ku state house koma kulephera kulipira bilu bilu ya madzi a water board ya 1.2 billion akuluakulu ngati chakwera akulephera kulipira bill ya water board kuli bwanji munthu wamba amene akukhala ku ndilande komanso kwa chinsapo mwachidule kulankhula english yabwino kapena kukhala mbusa wa assemblies of god sizotanthauza kuti iweyo can be a good president tinali ndi james madison father of constitution in america amene amadwala khate tinali ndi franklin roosevelt one of the greatest presidents of all time amayendera wheelchair zimene akupanga chakwera kumayenda daily ngati vasco da gama zilibe phindu lililonse amalawi akufuna chitukuko